Ọrụ Igbo ka Ụmụ nọ na-abịa emebe oyibo nwa ọmawa mmụọ Igbo mere eze chi ọzọ ka nye m ụlọ nọ na n'Igbo ya adị Ịma na ndị be anyị abịago kwuo na ụka adọ mma na ụka ji anara ka anyị nye n'obido a mana e nwere ibe m sị ka ndị ọrụ biko na-eshe ya ndị udo ọkwa ịma na mgbe gboo gara aga gbasara ndị ozu na ọ na-aga mụọ nwa ọ bụrụ ejima egbuo onye n'ike onwe ka egbe si nwụọ onye eze nwụọ achọba isi onye aja eji wee tinye ya n'ana ọ bụ eziokwu alụ niile na mpụ niile na-eme mgbe ọ na-elu egwu na be anyị ọkwa ba ncha niile bụ ụka bịachara kwụsịba ewezụga ụka teknọlọji eji anata ọkwa ndị ọcha wetara ụka wetara teknọlọji be anyị ọkwa ndị ọcha wetara nya bụ ụka ee n'enu nwayọọ nsọ a na-ama okwu bụko ọ na-aba n'onye ji obi gị akwọ ọvọ mgbọrọgwụ na-aja ọbịa ibute oche oche ibutere dị dirty idebere ya ka nnọrị ya sị bichara nya bụ oche Papa m ga-enyeju m n'afọ. Onowu. Onowu. Onowu. Ndị ọ na-ime omi ya. Ime omi ya. Mmadụ irekwa nya bụ ego na ego kịrịkịrị a na-asa egbo ntachacha. ekwuo na nne m nụ mmadụ ọ na-adị mmadụ akọ ekwu na m aja ejecha n'ike nnụnụ gbawụrụ nwa nza na na akụkọ ka dị mmanwụ n'ọnụ enwere ibe m ji ije nọta nwa a na nọrụsie n'ike ibe m ji jewe ụka ka m na-akọkọ n'ọnụ m maka na ineru anya ọfụma mmọnwụ be m jekwuru Maria kenene maka mmọnwụ eze nwaanyị a ka m na-etiri onwe m mbataruo okene ya nke na-esi enyi ike obodo teghekọ ọnụ ụfọdụ sị na eji amachi mmanwụ ụfọdụ sị na eji atụ okwute mana ele anya na Mary Magdalene mere arụ ndị mmadụ were okwute ka atụwa onye obinigwe sebe ibe n'ana sekata o wee sị ba onye neru anya maru na ya emebeghị njọ chacha ya buru okwute tụọ nya Ọkwa Baịbụl ka ọ na-ekwu otu o. Ee. ka m bịakwa ka m gwa gị okwu anakwa egbu onye mere njọ a naghị egbu onye mere njọ chacha maka na ị nee anya ị hụ na Sọl gbubere ndị otu Chukwu gbucha ka o gbugide ha n'ike o jebezie damaskọs ka ya gbutọpụkwuo wee zawazie eze eze ndị eze wee jide ya n'ụzọ ka onye isi n'ike emechaa o chegharịa e mee ya mmiri chukwu ọ zawa pọl ọkwa eziokwu ọkwa chukwu mechara taa ka chi enye eze ọkwa nne e nwere ihe chukwu kere n'elu ụwa ibe naabọ ka o kere ka ị mara papa o kere mmadụ kee mmọnwụ ngwa ka m kọwara m ya ndị onwe dị adị n'ọngụ bụ mma ndụ ọnwụ ugo nwa agwa nwụrụ anwụ na mmụọ ya gboo gboo o nwere ka o si dịba adịba okwudịrị wee kpọọ mmọnwụ be m ọ sị m mara amara n'ugo nwa agwa a na-akpọ na mmọnwụ be m ji abịa mkpe onye okwudịrị na mmụọ kwekwara ekwe mana ahụ esichaghị ike ọ sị m n'ihe kpatara ya isi a na-enene ụmụ nkwụ m ị hụ ka ba si achacha ọcha uwe nwa ba yicha n'ahụ na ọ bụ ego ka e jiri bie na ba ekwu onye na tupu ba esolu m bịa na e ji enye ba ego okwudịrị sị na ego ehika m sịzie n'okwudịrị o ruzie mbọsị ahụ m kwukwuzie na m ji abịarute mmiri ozuzo zoro n'igwe ọ na-abụ m kpatara ya ị ma na ọ na-ekwu okwu okwu ọbụla e kwuchara nwa oyi esi ọgwụ na ọnọdụ ọsụtụ rie enu ị ma na okwu ọ bụ adịkwọ ka e si kwuo ya na mụ na ụmụazị ibe m akpago ya na onye ji akpọ anyị oku na o nwere ego ọ ji enye ba mụ nwa bịaruzie were nkwụ ọkụ wee nye m maka ndị ọnụ m ji ejiri nyewa ego akpatakwu n'ọnụ m ego na be m bịa ka m ji were ego wee buru iche n'isi Woohoo!
Ọkịka. Woo!
pen n'ihu pen n'azụ e chịkọ dere edelu ka m bịa n'imezi nwa dị m n'ọgbọ n'ihi akwakwa afọ ichi nwayọ nwayọ ụmụazị akarịgo n'ibu ka ba si enenecha mmọnwụ ọkwanụ nnene nwa ba na-enene mmọnwụ nne na-atọ m ụtọ Mm, sie nye ike maka mgbe gboo gara aga na-aga mmọnwụ pụọ n'ama nwata nwaanyị emechie ihu ụmụ nwoke etiwe mmọnwụ mgbe ahụ ka o ji abụ mmọnwụ gbachaa agụụ agụwe mmọnwụ mana gị neruo anya ọgwụma na tata na ọ na-agbazi mmanwụ na-agba nwata nwaanyị a na-enene mmanwụ ị mana nwaanyị ka nwoke wee kpata ego ị na-eme nwata nwaanyị ara nwoke aga ee ndị eri ọ na-abụ ka o si dịwazi ụmụada si na ba ama akwụkwọ na nnibi mana ngaziri chaba na akpa na nne okwu ndị ka m bịaruo nu ọ bụ ji na ọkụkọ ka i weta enye mmanwụ ị makwa ibe ị gwara mmanwụ be m

mgbe ogbu ọja be m anụ ụba ka ị na-akpọ m ma ọ bụrụ eziokwu i ji ọja gwa m okwu chukwu bụ ike nwa ọgwụ ị wetakwara ego wee nye nna aka nche na ọ bụ dọla ka i ji enye mmanwụ ọ bụrụ tazan ka ị nyere mmanwụ be m ọkwa n'isi na abọ ka ọ bụ abụ mana ị ma na nsịkọ na-echi eze bụ n'obere mmiri maka na atanị gwara ụmụ ya ya nwa ahụ agbagota egwu chechefụba anya onye ọbụla na-azọwakwa onwe ya ya amazi onye bụ onye ịnụkwa ka m na-ebe onye ọbụla gba ọtọ na-akwa amụ ya aka na aka chacha alụsị ọbụla gburu onye na-enye ya nri na aka oji ogbukọ onye bụ alụsị ịnụkwa ebe a ka m na-ebe ebe

ebube dike ekwukwa mba na ego onwe tiri n'ebere na-eji eji awa ekwubere ugo nwa afọ masị ka ị mara mma ka m bịaruo onu na eji ejebegodu n'ụlọ ụka ekwubi ya a na-ekpetere chukwu tupu a na-ezizi anyị ozi ibe anyị ya eme maka na ọ bụ nya bụ eze ndị eze nya bụ ọkacha akacha ọ bụ alaji ka a na-achụkwa n'ebi nwa gị marụkwakwa amarị sọsọ ibe mere eme bụ na ọ na-aga bịarue etike bịa were nya bụ ego masị debe na tebụl ka m marụ nke bụ nke mmanwụ nseke ahụ nseke ọ na-aka mma abịala na nke egbe ji ebu ya na-edewa ka a bịaruonu ọ naghị aka mma ka e were nkụkọ atụrụ wee tigharịa nke ewu ọ na-awaba n'aba anọrịgbo ma na ọ bụrụ eziokwu i si n'ihu wee na-ene m anya na mụ yiri mmanwụ ọ kwa eziokwu mana i si n'azụ wee na-ene m anya mụ na sisita bụrụ otu ndị sisita ka ọ kọwaa atụ ọnụ m ntụ ọnụ